sufɛ foli an bɛ o ta k'o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ bɛlɛdugu jabaranin kunnafoniyaw lajɛli la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka don o don timinandiya la bɛlɛdugu jabaranin na nin ye aw ka bi kunnafoniyaw lase waati ye aw ma bamanankan na halisa an bɛ segin ka aw fo bɛlɛdugu jabaranin sanfɛ jɛkulu min bɛ nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ sugu ɲɛnabɔcogo ɲumanw kama dalateliya la ni an ko a ma ko CNAM olu ye baarabila kɛ bi araba fevriye kalo tile tan ani wolonwula san ba fila ani mugan ani kelen na n'an ye jateminɛ kɛ fɛn min ye suguw olu ma dayɛlɛ bi fo ka taa se bolimafɛn bolila dɔw fana olu fana ma bolimafɛn boli kɛ bi ayiwa walasa ka se ka kunnafoniya caman sɔrɔ o baarabila hukumu kɔnɔna na an gɛrɛla nin jɛkulu in ɲɛmaa na ayiwa ka se ka faamuyali caman ani ɲininkali caman kɛ a la min sɔrɔla a ko kɛnɛ kan aw ni ne an ka jɛ ka o lajɛ. o ye baarabila in tɛ dɔwɛrɛ ye eh, commerçant ni transport ani artisan ani boucher ani consommateur a bɛɛ de ka gɛrɛbu don bi an de faralen don ɲɔgɔn kan eh, maintenant dɔ wɛrɛ m'a bila an na dusukasi kɔ ka d'a kan an bɛ ka gérer cogo min jamana kɔnɔ o de bɛnnen tɛ an ma n'i y'a jateminɛ an ka sugu ninnu kɔnɔ chaque fois an b'a ye an ka sugu ninnu de bɛ ka lotise mɛriw fɛ ani fangatigiw fɛ k'a feere mɔgɔw ma mɔgɔ min ka d'u ye 50 miliyɔn 60 miliyɔn 100 miliyɔn an bɛ mun de ye bail avec promesse de vente u b'o de k'u ka papier la ka d'u ma maintenant kɛnɛma u b'a fɔ anw ye ko bail de don a jukɔrɔ promesse de vente de don san damadɔ a tigi b'a yɛlɛma a tɔgɔ la ka titiri ɲini a la k'a k'a yɛrɛ ta ye k'a sɔrɔ État yɛrɛ ye yɔrɔ lotise depuis 40 ans ou bien 30 ans k'a di ko sugu de don o tuma État ye yɔrɔ min labɛn ko sugu de don a jateminɛ ni mɔgɔ kelen nana ka na yɔrɔ sɔrɔ o la k'a k'a yɛrɛ ta ye haya o tuma na jamana niyɔrɔ ye jumɛn ye or que jamana de y'a lotise k'a yira k'a fɔ nin yɔrɔ in a bilara sugu ye ou bien yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o bilara dɔgɔtɔrɔso ye ou bien yɔrɔ dɔ bilara ekɔliso ye ou bien yɔrɔ dɔ kɛra misiri ye o bɛɛ bɛ dépend depuis lotissement kɛ waati o man kan ka di mɔgɔ kelen ma individuellement mais an ɲɛ b'a la o de bɛ ka taa di di mɔgɔw ma gauche à droite ka tila ka na anw bila problème na an bɛ ka bila problème jumɛnw na sisan an b'a ye dɔw bɛ taa titre dilan u ka yɔrɔ la u bɛ sɔrɔ ka taa ni titre ye tribunal la k'olu de ta ye yɔrɔ ye mais ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na ne ti ne ti justice jalaki ka d'a kan ne bɛ domaine de jalaki domaine bɛ sɔn yɔrɔ min titre ka bɔ ka di ninnu ma sugu kɔnɔ o de bɛ ne kabakoya mais juge ale ti sugu cogoya dɔn juge fana ti domaine ka fɛnw cogoya dɔn n'ale ye papier ye ko domaine directeur dɔ y'a signé ou bien domaine ka bolonɔ dɔ b'a la k'a fɔ ko non a tigi ta de don dɔrɔn ale bi a ka aval di k'a fɔ non k'a ka ɲi mais a man kan ka di ka d'a kan sugu kɔnɔna de don sugu kɔnɔna bɛɛ de jɛ de don mɔgɔ kelen ta tɛ état de y'a di ko sugudenw ta de don ko jamana ta de don maintenant jamana b'a bénéficier yɔrɔ jumɛn sale min bɛ sara o bɛ ka taa meriw kɔnɔ état b'o yɔrɔ bénéficier meriw b'a bénéficier maintenant population fana bɛ bénéficier yɔrɔ bɛɛ y'u ta ye parce que jamana ta de don mais n'a fɔra k'a feerela mɔgɔ kelen ma état bɛ perdre a ka yɔrɔ la population bɛ perdre a la meri bɛ perdre a la ka d'a kan sale min bɛ taa meri la o tɛ taa bilen wari min minɛna maire fɛ k'a dun a bɛ min jira k'a fɔ non ale ye yɔrɔ feere 100 000 francs ou bien 50 000 francs ale y'a di contrat de la k'a sɔrɔ a y'a feere 50 millions a y'a wari bila a kun o tuma na o yɔrɔ caman de b'an bolo an bɛ tribunal la bi an fana y'a jira trop c'est trop ni bi grève tɛ ni arrêt de travail de ye grève yɛrɛ bɛ n'ale kɔfɛ ni ala ma baasi wɛrɛ kɛ préavis bɛna labɛn ka taa déposer grève min bɛ n'ale trois jours de don o grève an ka revendication ye mun ye papier bɛ maa o maa min bolo sugu ninnu na a ka annuler so so yɔrɔ yɔrɔ jɔlen don sugu ninnu na ko etazi de don a ka segin sugudenw ma sugudenw de ta de don i nana jɔ sugudenw de ka sugu la état de ta de don état bɛ se k'i ka wari évaluer k'a segin i ma taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini kɔfɛ i ka taa jɔ mɔgɔ tɛ se ka na faraw ci ka saw faga ka yiriw tigɛ k'a k'u ka sugu ye e ka na dernière minute la ko ala ye garisigɛ dɔ k'i ye ko e bɛna o tigiw bɔ yen non ko maintenant k'a k'i ta ye c'est pas possible an tɛ se ka jɛ n'o ye o an tɛ kunfinw ye an ye maa hakilimaw de ye maintenant état ka titiriw kɛ sugu ninnu bɛɛ kɔnɔ an m'a fɔ a ka titiri kɛ sena mali tɔgɔ la non a ka état a ka titiri kɛ état tɔgɔ la k'a fɔ sugunikura domaine public de don a k'a sɛbɛn k'a plan bɔ k'a titiri kɛ ka taa a bila archive la soit kuluba soit ministère la ou bien yɔrɔ min na an mago b'a copie de la n'i nana an b'a yira i la k'a fɔ sugu in titre de don an mago b'o de la o tuma an ka revendication y'o ye transporteurs fana ta bɛ yen bouchers ta bɛ yen artisans fana ta bɛ yen non maintenant an bɛ tila ka se nin bɛɛ détail o ma kɔfɛ n'an n'olu sigira ni ala sɔnna an bɛ an ta kumaba in kuma laban min bɛ n bolo k'a ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma jamana ɲɛmɔgɔ ala de ye fanga kalif'u la u k'u hakili to jamanadenw na min bɛ ci kɛ foro la i k'a dɔn ani e min bɛ jamana bɛɛ sanfɛ o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na k'i tɛmɛnen t'a kan min na o ye malidenya ye o bɛɛ ye kelen ye o la i ye chance sɔrɔ i bɛ sanfɛ i ye chance sɔrɔ i ye ministre ye i ye chance sɔrɔ i ye premier ministre ye i ye chance sɔrɔ i ye officier dɔ de ye mais i tɛ jamanaden ye ka tɛmɛ i ka jamanaden kan n b'o dɔrɔn de f'i ye o tuma na an b'a ɲini an ka autorités fɛ ka bɔ an ka peresidan na an ka bonya b'a yɔrɔ parce que hali ni peresidanya tɛ a si bɛ yɔrɔ min a bɛ ne sɔrɔ den ye ne obligélen don k'a bonya a ka sijɛ kama ka fara a kan ɲɛmɔgɔ fana de don an tɛ ala deli an ka mɔgɔkɔrɔba dɔgɔya an tɛ ala deli an ka ɲɛmɔgɔ dɔgɔya mais a k'a dɔn a mago bɛ changement min na nord la n'u bɛ ka boli fo kidali kama a k'a dɔn bamakɔ kɔnɔna tolilen don o tuma na o kana sɔn an ka se nin bɛɛ ma nin ye avertissement de ye ka yir'u la k'a fɔ arrêt de travail de don mais an bɛna préavis déposer pour trois jours o préavis maa o maa min m'a suivi i b'a suivi hali siga t'a la an b'o de f'u ye mais an tɛ taa n'an m'u averti préavis bɛ taa déposer n'u y'a ta ka baara kɛ n'a ye

a bɛ hukumu mun kɔnɔ an ni an ka patɔrɔn an ma bɛn kuma kelen kan an ko u kun b'an sara sara cogo min na u nana an deli k'an ka dɔ bɔ a la an ye dɔ bɔ a la u nana ni baara daminɛna tuguni ko ni baara fanga dɔgɔyara dɔ bɔra a la an sɔnna baara ye fanga sɔrɔ an k'u ma ko ka dɔ fara an piri kan u ma sɔn ka dɔ fara an piri kan o kama an kun ye jɛkulu sigi a fɔ ni jɛkulu kɛra saba ye aw ye mɔgɔ saba sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ aw bɛ ɲɛmɔgɔ sigi aw yɛrɛ la an ye chef de l'atelier min bɛ yen an kun b'an ka kuma lase ale ma ale b'a lase ale an y'a ɲɛfɔ ale ɲɛna ko o y'a ɲɛf'u ɲɛna u ka dɔ fara an piri kan baara ye fanga sɔrɔ ale y'o ɲɛf'u ye u y'ale gɛn an ka ɲɛmɔgɔ tɔ minnu b'an ɲɛma n'o ye jɛkulu ye n'olu b'an ka kuma lase an y'a ɲɛf'olu ye samedi don sɔgɔma an nana an ma baara kɛ an bɛɛ jɔra da la an kumana o kuma la an ma baara kɛ an taara so an nana lundi sɔgɔma u k'an ma an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ma o bɛ se mɔgɔ duuru ɲɔgɔnna ma an ka biro ɲɛmɔgɔ ko olu ma ko u b'a fɔ mɔgɔw ye an k'an sigi an ka baara kɛ n'an y'an sigi an ka baara kɛ u bɛna solution ɲini a la an b'o temps kɔnɔ an sigira an donna an y'an sigi an ka baara an ye baara kɛ u nana u bɛ ka ɲɛmɔgɔ ninnu tɔmɔ kelen kelen k'u bɛ taa n'u ye biro kɔnɔ u bɛ taa kum'u fɛ an bɛ mun kalama n'u taara n'u ye biro kɔnɔ u bɛ bɔ n'o ye kɛnɛma u bɛ garidiyanw bila u b'o renvoyer direct u b'o labɔ e ye ɲɛmɔgɔ ye e bɔra kɛnɛma izini ka bon cogo min na e bɛ se ka don k'e b'a fɔ mɔgɔw ye k'u y'e gɛn mɔgɔw dun de ye u bila u ɲɛfɛ k'u ka k'u ka ɲɛ kuma laselaw ye n'olu bɔra kɛnɛma est ce que tayɛri tɔw bɛ bɔ a kalama ko ko min bɛ yan o y'a sɔrɔ an ɲɛmɔgɔw la mɔgɔ kelen b'u la ale y'i puruti ale de bɛ k'a fɔ mɔgɔ y'a ye sabali an bɛ solution ɲini a la a ye sabali an bɛ solution ɲini a la fo ka taa tile ban an ma solution sɔrɔ a la sani o ka kɛ an minnu bɛ yen anw bɔra ka na kum'u fɛ u ko anw b'an ka taa baara kɛ a dɔw ma sɔn ka baara kɛ caman bɔr'u nɔfɛ bi an ye lansima fɔlɔ kɛ an jaabi kan an ma jaabi ɲuman sɔrɔ o la an ye filanan kɛ kunu jaabi caman nana o sɔrɔ o la bi sɔgɔma an nana an bɛ mun kɔ k'an ka hakɛ kunu u y'an wele k'a fɔ an ye an ka bolo da an dusu kan an n'u ka jɛ an ka baara kɛ an k'u ma an ye prix min f'aw ye n'aw sɔnn'o ma anw ye denmisɛnninw de ye baara ka d'anw ye hali sisan sisan n'aw sɔnn'a ma an ka prix ma an bɛ don an bɛ baara kɛ sisan sisan hali n'an n'u bɛnna sisan yanni tile tɔ ka ban an bɛ don an bɛ baara kɛ yɛrɛ ye o prix fɔlɔ la an tun bɛ sara tan tan den kelen cache-nez den kelen bamanankan na contre poussière den kelen an bɛ sara dɔrɔmɛ tan tan wagati nin na kɛ u ko k'u ni jamana tɛ ka baara kɛ bilen fɔlɔ u yɛrɛ bɛ k'u pasiyante n'u yɛrɛ ka pɔsi kɔnɔ wari ye ka an sara k'an ka kɛ wolonwula wolonwula ye an nana sɔgɔma u nana kɛ duuru duuru ye caman ye baara bila ka t'u aranze an nana t'o la u nana ko ni fanga y'u ta ka baara kɛ k'u bɛna an kɛ dɔrɔmɛ tan tan ye an sɔnn'o ma an sɔmina k'a fɔ u ni eta bɛ ka baara kɛ fo fini min b'u yɛrɛ ka izini kɔnɔ o fini banna u taara fini san fo jamana wɛrɛw la ka na n'a ye an sɔnn'o ma kɔntinɛri wɔɔrɔ ɲɔgɔn u nana n'o ye an bɛ baara kɛ an k'u ma an ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ n'o chef d'atelier an k'ale ma ale ka kum'u fɛ u ka dɔ fara an prix kan comme olu y'a fɔ an ye anw sɔnna an ye dɔ b'an ka prix la bi an fana b'a f'u ye u ka dɔ fara an prix kan o y'a kuma fɔli min kɛ u y'ale gɛn k'ale labila an ka laɲini yɛrɛ ye an ka baara kɛ an tun bɛ prix min na an ka segin an ka prix la ani prix min ka kan ka d'anw ma u k'o prix d'anw ma dɔrɔn an ye baarakɛlaw ye hali n'an n'u bɛnn'a la sisan sisan an bɛ don an b'an ka baara kɛ baara ka d'anw ye an ye denmisɛnninw de anw ni dɔw sigira so u bɛ se ka tugu mɔgɔ dɔw kɔ u bɛna jogojuguya sira ta musow b'an na mɔgɔkɔrɔbaw b'an na denmisɛnninw b'an na cogo min na caman bɛ se ka taa kɛ tiɲɛnikɛlaw ye kɛnɛ ma an tɛ fɛ tiɲɛnikɛlaw ka bɔ an na an bɛ fɛ ka baara kɛ an ye fasodenw de an bɛ fɛ ka kɛ fasoden ɲuman ye pour que faso kanu b'an na an kana kɛ tiɲɛnikɛla ye min bɛ se ka faso lanɔgɔ an bɛ fɛ an ka kɛ baarakɛlaw ye pour que sini anw bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye u b'a fɔ nin ye maliyɛnden dɔw ye u ka baara kɛ nin de olu bɛ nin fɛn in de baara maliyɛnw de bɛ nin fɛn in baara a dilannen filɛ nin ye maliyɛnw ta ye o de b'an kɔnɔ o dusu de b'an kɔnɔ k'a jira maliyɛnw na an bɛ don min na i n'a fɔ ko sisan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fɛn min ye an ka dumunifɛn dɔ ni an k'a ma ko dɛgɛ o ma ka di maaw ye kosɛbɛ walasa ka se ka kunnafoniya caman sɔrɔ o dɛgɛ dilancogo kun kan an gɛrɛnana an ka balaka dɔ la min cɛsirilen bɛ dɛgɛ dilan hukumu kɔnɔna na ale ye dɛgɛ feerela ye a ye min sɔrɔ ka di anw ma aw ni ne an ka jɛ ka o lajɛ bɔn n'i y'a ye ne donna dɛgɛ feere la parce que muso ka sokɔnɔsigi nafaba t'a la n'i wulila ka i cɛsiri ka dɔ kɛ i b'i ka furuso dɛmɛ i b'i cɛ dɛmɛ i b'i denw dɛmɛ o de ye n don dɛgɛ feere la alihamudulila ne ye nafa sɔrɔ a la parce que baara min y'i bɔ luwanse la k'i don i yɛrɛ halala du kɔnɔ o ye nafaba dɔ ye n ka denmisɛnninw ka ekɔli saraw n jɔlen bɛ n'o ye n yɛrɛ ka denmisɛnninw ka musaka bɛɛ n jɔlen don ala ma n ka cɛkɔrɔba kɛ garijɛgɛtigi ye donc an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ furu in kɔnɔ yanni saya don cɛ bɔn mɔgɔ min bɛ ne bolo sisan a bɛ mɔgɔ tan ɲɔgɔn bɔ baara in kɔnɔna na an bɛ jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ so kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka na feere kɛ ɲɔgɔn fɛ bɔn ladilikan min bɛ ne bolo k'a lase muso bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri ka dɔ kɛ k'i ka furu dɛmɛ parce que n'i ye furu kunko bɛɛ ta k'a da cɛ kun bi a furu caman bɛ yen nɔ a tɛ laban na a kɛlɛmisɛnnin ka ca a kumamisɛnnin ka ca cɛ tɛ se muso doni bɛɛ kɔrɔ fo ke de a ka dɔ ta ɲɔgɔn doni na o de bɛ furu sinsin o de b'a laban ka ɲɛ ne kɔni b'a fɔ muso bɛɛ bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri ka baara kɛ baara de bɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la baara de bɛ i bɔ jɔnya kɔnɔ nin kunnafoniyaw de bɛ dan sigi aw ka bi don kibaruyaw la min sera ka fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ɲɛmaayaso fɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka lajɛliko ɲuman ni aw ka lamɛnniko ɲuman na su hɛrɛ ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma waati wɛrɛ ala k'o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen an garisigɛ la aw k'an bɛn